Gaeilge Weekly, Séasúr Uimhir 3, Fáilte ar ais arís guys gach duine ag éisteacht don chéad uair everybody listening for the first time go háirithe daoibhse especially to you guys fáilte chuig an seó agus míle buíochas as ucht tiúnáil isteach an tseachtain seo. Mise Liam, muna bhfuil aithne agaibh ormsa cheana féin, if you guys don't know me already. Agus tá muid ar ais tar éis ár mbriseadh don Nollaig, we are back after our break for Christmas agus caithfidh mé a rá, I have to say, táim fíor, fíor sásta agus tá sceitimíní an domhain orm chun a bheith ar ais ag taifeadadh Gaeilge Weekly, to be back recording Gaeilge Weekly. Agus níl sé i gcónaí mar sin, you know. Aon duine a bhfuil ag éisteacht le Gaeilge Weekly le tamall anuas, for a while, beidh a fhios agaibh, mar shampla, i mí Mheán Fómhair anuraidh, mí Dheireadh Fómhair anuraidh, ní raibh mórán fonn orm, really, an Gaeilge Weekly a dhéanamh agus a bheith ag taifeadadh, I wasn't really that keen or didn't have much enthusiasm, ní raibh mórán fonn orm nó ní raibh, ní raibh mórán spreagadh agam is dócha, I guess, chun a bheith ag déanamh Gaeilge Weekly agus bhí mé ag streachailt beagáinín I was struggling a bit le teacht suas le topaic nua gach seachtain agus just níl fhios a'm, níor, níor mhothaigh mé go raibh mé ag súil le Gaeilge Weekly a thaifeadadh gach seachtain ach le cúpla seachtain anuas, really ó thús na bliana, from the start of the year, bhí mé ag smaoineamh tá mé ag tnúth go mór leis an 20ú lá. Mí Mheán, ní mí Mheán Fómhair ach an fichiú lá mí Eanáir, the twentieth of January, mar gheall gur féidir liom dul ar ais agus filleadh ar Gaeilge Weekly ar an lá sin. So, inniu, Dé Luain, mar is gnách ag taifeadadh ar an Luan agus ansin bíonn an podchraoladh le fáil ar Patreon ar an Máirt agus ar Spotify, Apple Podcasts agus gach áit eile. ar an gCéadaoin. So, lánsásta a bheith ar ais agus tá an saghas, yeah, enthusiasm sin ar ais agam freisin. You know, luaigh mé ansin, I mentioned there, b'fhéidir le cúpla mí anuas bhí sé deacair chun teacht suas le topaicí nua agus in áit, i gcónaí a bheith ag labhairt faoin rud céanna arís is arís is arís, ag labhairt faoi thopaicí difriúla gach seachtain. Ach anois tá liosta agam, tá liosta ollmhór agam, bhuel, ollmhór, tá liosta sách mór, a fairly big list, agam le topaicí difriúla agus smaointe difriúla agus pleananna difriúla le haghaidh Gaeilge Weekly i 2020. 5. So really ag mothú go bhfuil muid you know ar ais mar is gceart kind of properly back leis an seó agus ag tnúth go mór le a lán rudaí a dhéanamh le Gaeilge Weekly i 2025 ach freisin le Learn Irish Online agus beidh mé ag labhairt beagainín níos mó faoi sin agus rudaí difriúla ar siúl ag Learn Irish Online níos déanaí sa seó seo. Ach conas atá sibh go léir? Tá súil agam go bhfuil an bhliain ag dul go maith go dtí seo. Caithfidh mé rá go bhfuil gach rud ag dul go hiontach domsa go dtí seo agus muid anois trí sheachtain istigh sa bhliain, as we're now three weeks into the year. Fíor ghnóthach le a lán rudaí difriúla, níos mó ná aon rud eile tá mé ag díriú isteach ar ar dhá rud don bhliain, don bhliain nua, don bhliain seo 2025, sin a lán rudaí leis an obair, go háirithe mí Eanáir agus mí Feabhra. Tá mé, agus beidh mé, fíorghnóthach fós ar feadh cúpla seachtain eile ar chúrsa nua a bhfuil muid a chur amach ar Learn Irish Online i mí Feabhra. Tá fhios agam an dáta, bhuel ceapaim go bhfuil fhios agam cén dáta a bheidh sé ag teacht amach ach beidh mé ag labhairt níos mó faoi sin ar Instagram agus YouTube agus áiteanna eile ar Learn Irish Online i gceann cúpla seachtain agus beidh mé ag fógrú, beidh mé ag rá cathain a bheidh an cúrsa sin ag teacht amach agus cad atá i gceist leis an gcúrsa sin, I'll be speaking about when that course is coming out and what's involved with it agus gach rud eile. Ach freisin, tá mé fíorghnóthach leis an Iodáilis, you know, mar is eol díbh más rud é go raibh sibh Ag éisteacht leis an seó seo anuraidh, i 2024, bhí mé ag déanamh beagainín staidéir ar an Iodáilis, bhí sé mar, agus fós tá sé, mar chaitheamh aimsire, kind of like a hobby, domsa. Ach i 2025, tá mé really ag iarraidh díriú isteach ar. Tá mé ag iarraidh cuairt a thabhairt ar an Iodáil cúpla uair, b'fhéidir dhá nó trí uair i rith na bliana two or three times throughout the year le cúnamh Dé, hopefully agus tá mé díreach tar éis ceachtanna a thosú anseo i Seville, ceachtanna le cailín Iodálach, lessons with an Italian girl here, so táimid ag bualadh le chéile dhá uair in aghaidh na seachtaine, two times per week, agus tá mé ag baint fíortaitnimh as an fíordheis a bheith agam chun labhairt le duine éigin face to face you know to have the opportunity, the real opportunity to speak to someone face to face sa fíorshaol in real life and you know in person agus a bheith in ann feabhas a chur ar mo chuid Iodáilise agus a bheith in ann cleachtú yeah, just gnáthchomhrá mar you know, i gcónaí tá sé go maith a bheith ag éisteacht le podchraoltaí agus a bheith ag labhairt leat féin agus ag cuartú focail nua searching new words ach níl aon substitute níl aon rud really i gcomparáid le fíor chomhrá agus ag bualadh le duine agus you know gnáth comhrá a bheith agat to have a kind of normal conversation so is dócha is iad sin an an dá rud a bhfuil mé ag díriú isteach orthu those are the two things that I'm kind of focusing in on níos mó ná aon rud eile ach tá Tá liosta agam anseo agus b'fhéidir go rachaidh mé trí cúpla rud ar an liosta, I might go through a few things on my list here. Maidir le 2025 agus spriocanna don bhliain, kind of aims for the year and plans for the year. You know, i gcónaí agus ceapaim go raibh mé ag labhairt faoi seo ar an bpodchraoladh roimhe, I think I was speaking about this on the podcast before. I gcónaí deirim é sin, I always say that mar tar éis. 100 eipeasóid anois, bhuel, 82 eagrán ach b'fhéidir 200 leagan den phodcraoladh, about two hundred versions of different episodes anois. Níl mórán topaicí nach bhfuil clúdaithe agam, there's not many topics that I haven't included, agus is maith liom a bheith ag labhairt faoi na rudaí atá tábhachtach dom sa saol I like to speak about the things that are important to me in life so mar gheall ar sin tagann na topaicí céanna agus na téamaí céanna agus na línte the lines na línte céanna arís is arís so mar gheall ar sin i gcónaí bíonn mé ag rá oh luaigh mé é seo ar phodchraoladh cúpla mí ó shin luaigh mé é seo in episode uimhir a 73 you know whatever ach yeah luaigh mé seo faoi ceapaim you know le rud éigin cosúil leis an bhliain nua. Uaireanta bíonn daoine an-ghafa so sometimes people are very obsessed or kind of taken over with ó caithfidh mé gach rud a athrú nó you know new year, new me agus beidh gach rud difriúil sa bhliain nua agus b'fhéidir le haghaidh daoine eile oibríonn sé sin, go háirithe muna bhfuil tú sásta ar chor ar bith le do shaol agus le do situation. Uaireanta you know b'fhéidir go bhfuil. saghas drastic change, you know athrú ollmhór ag teastáil uait, ach domsa, is maith liomsa a bheith just ag athrú rudaí beagáinín, so ag féachaint b'fhéidir ar mo shaol, looking at my life agus ag rá ok, tá mé ag iarraidh beagáinín níos mó den rud sin a dhéanamh, ach beagáinín níos lú den rud sin a dhéanamh just small amendments, modifications, refinement mar a glaoitear air go minic so as it's often called. So, yeah, is dócha sin an rud, you know, tá cúpla aidhm scríofa síos agam anseo, tá ceann amháin actually bainte leis an Ghaeilge, I have one in relation to Irish, ar ndóigh tá a lán aidhmeanna agus spriocanna agam don bhliain, a lot of goals and aims for the year maidir le Learn Irish Online. Is dócha go bhfuil siadsan bainte agus ceangailte leis an Ghaeilge, I guess those are kind of connected or associated with Irish ach saghas ar leibhéal pearsanta de, on a kind of personal level, níl ach ceann amháin ag baint leis an Ghaeilge agus sin go bhfuil mé ag iarraidh an cló Gaelach a fhoghlaim, I want to learn the Irish script. So Cló Gaelach Muna bhfuil Cló Gaelach ar eolas agat nó muna bhfuil fhios agat cad atá i gceist le Cló Gaelach, ba cheart duit just dul ar Google C-L-O fada, focal nua, G-a-e-l-a-c-h. Sin an sean-script nó an sean-téacs nó an sean-font is dócha a bhí againn in Éirinn leis an Ghaeilge fadó. Ceapaim, bhuel, fós úsáidtear é in áiteanna, it's still used in places, agus is dócha fós tá a lán daoine a úsáideann an chló Gaelach, ach ceapaim sna scoileanna agus maidir leis an rialtas agus doiciméid oifigiúla, official documents in Éirinn, stopadh leis i rith na caogaidí, ceapaim, it was stopped with really in the 1950s. So, tá sé difriúil, like, a lán de na litreacha, tá siad cosúil leis an Latin script nó an Latin alphabet a bhíonn muid ag úsáid i mBéarla agus sa Gaeilge sa lá atá inniu ann and that we use in Irish nowadays ach, you know, fós tá cuma difriúil orthu so muna bhfuil an cló Gaelach feicthe agat roimhe seo, b'fhéidir tá tú in ann an F a fheiceáil agus tá 'fhios agat go bhfuil sé mar F, you know that it's an F ach ní bheadh, ní bheifeá in ann é a scríobh, you wouldn't be able to write it, tá sé chomh difriúil sin ach fós tá sé, you know, tá 'fhios agat gur F atá ann mar tá sé difriúil ach cosúil leis an gnáth F nó an F, an Latin F is dócha. Ach ansin tá litreacha eile, mar shampla an S, tá an S go hiomlán difriúil, tá cuma air cosúil le R, so it looks like an R, nó ór mar a deireann muid in Éirinn. Ach tá mé i mo chónaí thar lear anois leis an méid sin blianta go deirim R, I've been living abroad now for so many years that I say R instead of ór, which I'm sure a lot of people listening to this podcast timpeall an domhain go mbeidh an taithí céanna agaibh leis sin, that you guys might have the same experience with that. So yeah, leis an cló Gaelach, Tá mé ag iarraidh é a fhoghlaim mar, you know, i gcónaí i rith mo shaoil, mhothaigh sé beagáinín aisteach ag scríobh le peann agus páipéar, you know, scríobh rud éigin as Gaeilge leis an Latin script agus níl fhios agam cén fáth, i gcónaí nuair a bhíonn mé ag labhairt sa Gaeilge, mothaíonn sé ceart, mothaíonn. Cé go bhfuil mé ag labhairt díreach cosúil mar a bhí daoine ag labhairt 50 bliain ó shin nó 100 bliain ó shin, tá a fhios agam go bhfuil an Ghaeilge athraithe mar theanga, gan dabht. I know Irish has changed as a language since then agus tá mé beagnach ag briseadh mo riail anois, I'm almost breaking my rule, an t-aon riail ar an bpodchraoladh nach mbím ag labhairt faoin Ghaeilge ar chor ar bith, that I don't speak about Irish at all, seachas ar Lá Fhéile Pádraig nó seachas ar Seachtain na Gaeilge is dócha. Déanaim eagrán amháin, I do one episode, gach bliain nuair a bhím ag labhairt faoin Ghaeilge agus seachas é sin ní luaim an topaic sin ar chor ar bith, I don't mention that topic at all. Ach nuair a bhím ag scríobh, yeah, mothaíonn sé saghas aisteach agus i gcónaí bhí sé cosúil leis sin dom agus ní raibh sé go dtí an Nollaig seo, it wasn't until this Christmas agus thug mé faoi deara, ceapaim, b'fhéidir ag dinnéar Nollag nó rud éigin sa teach at kind of Christmas dinner or something in the house luaigh duine éigin rud éigin faoin cló Ghaelach agus thug mé faoi deara, ah, mar gheall air sin, mothaíonn sé beagainín aisteach ag ag scríobh, domsa ar aon nós, ag scríobh rud éigin as Gaeilge leis an Latin script agus tá monument againn. i mo shráidbhaile i gContae na Gaillimhe monument le haghaidh Father Michael Griffin, an t-athair sin the father, the priest, an sagart, a fuair bás, bhuel, dúnmharaíodh é, he was murdered, in 19, ceapaim 1920 nó b'fhéidir 1919, níl mé cinnte, ach i rith an chogadh ar aon nós in Éirinn, during the war, during the War of Independence in Éirinn agus. fágadh a chorp i mo shráidbhaile féin so his body was left by the Black and Tans in my own village and my own town agus tá monument san áit nó cóngarach don áit ar fágadh é thuas ansin sa phortach up there in the bog or bogland agus tá an rud iomlán you know an téacs iomlán ar an monument tá sé scríofa bhuel i nGaeilge ar dtús ach freisin tá sé scríofa leis an sean téacs an sean chló the old eh. Cad é an typewrite is dócha, sin an focal i mBéarla, cló, cad é cló i mBéarla, tá sé cosúil le type, yeah, type nó typewrite, typescript, aon rud mar sin, so an seantéacs, the old text is dócha. Agus nuair a bhí mé, bhí mé thuas ansin ar siúlóid ag am Nollag agus bhí mé ag léamh an, an, you know, cad a bhí scríofa ar an monument agus bhí mé ag smaoineamh, Wow, tá an méid sin céille leis, just mothaíonn sé chomh ceart chun an Ghaeilge a bheith scríofa sa téacs sin agus mothaíonn sé go hiomlán difriúil agus mise ag léamh an téacs sin agus an saghas tribute is dócha a bhí ann, an ómós a bhí scríofa le haghaidh Father Michael Griffin. Bhí mé ag smaoineamh, just mothaíonn sé seo chomh difriúil ag léamh rud éigin cosúil leis seo in áit ag léamh, you know an téacs céanna nó an an b'fhéidir na focail céanna más rud é go raibh sé scríofa i Latin text so it it just feels so different reading it compared to how it would feel reading it if it was in Latin scripture and Latin text so sin rud níl clue agam really ní féidir liomsa an cló Gaelach a scríobh ach cinnte nach mbeadh sé ródheacair chun é a fhoghlaim ach tá mé ag iarraidh é a fhoghlaim agus a bheith in ann é a dhéanamh le peann agus páipéar gach rud a scríobh amach you you know gan smaoineamh agus a bheith saghas líofa sa chló Ghaelach má tá mé in ann é sin a rá to be kind of fluent let's say in Gaelic uh, text in Gaelic print before the end of the year ach le rud éigin cosúil le sin tá mé chomh gnóthach le cúrsaí eile le le rudaí le Learn Irish Online agus freisin Anois leis an bpodchraoladh ar ais so rudaí, bhuel cúrsaí oibre is dócha, kind of work matters, work affairs agus chomh maith leis sin an Iodáilis agus ag ullmhú chun dul go dtí an Iodáilis i mí Márta nó mí Aibreáin agus a bheith ag iarraidh, ní, ní Líofa ar chor ar bith ach a bheith ag iarraidh you know, is dócha, comhrá a choinneáil agus a bheith ag labhairt, a bheith in ann labhairt ag leibhéal sách maith roimh dhul, I want to be able to speak at a decent enough level before going, ionas go mbeidh mé in ann neart cleachtaidh a fháil agus mise ansin, so that I can get plenty of practice while I'm over there in Italy.

All of these links and further details will be in the description of this podcast. Míle buíochas. Chomh maith leis sin, cad eile atá scríofa agam i mo liosta anseo? Tá mé ag iarraidh scríobh níos mó, I want to write more, gan dabht, mar sin an céim atá agam. B'fhéidir níl sé sin ar eolas ag a lán daoine, a lot of people might not know that, i gcónaí ceapann daoine go ndearna mé staidéar ar an nGaeilge nó ar rud éigin cosúil leis sin ach no, rinne mé staidéar ar an iriseoireacht so I studied journalism and that's the degree I have thíos ansin in Ollscoil Luimnigh in the University of Limerick idir 2018 agus 2022. Agus is aoibhinn liom a bheith ag scríobh ach. Ní rud é a bhím ag déanamh mórán sa lá atá inniu ann, na laethanta seo, it's not something I do much nowadays or these days. Ach thart ar arís mí Mheán Fómhair, mí Dheireadh Fómhair, b'fhéidir, ag an am céanna mar a bhí mé ag cailleadh cuid de mo spreagadh don phodchraoladh, maybe at the same time as losing a lot of my motivation for the podcast, thosaigh mé ag scríobh arís. Bhí mé ag caitheamh a lán ama. Bhuel, píosa ama ar aon nós, a bit of time ag scríobh faoin Formula One agus just ag scríobh faoi rudaí a thaitníonn liom. Ní raibh sé mar, mar chuid de, de thionscadal mór, it wasn't just part of a big project nó aon rud mar sin nó rud éigin a raibh mé ag obair i, i dtreo an rud sin, I wasn't working in the direction or towards anything specific ach just bhí mé ag baint taitnimh as, ar pheann agus páipéar nó uaireanta ar an laptop más rud é go raibh mé ag iarraidh rud éigin níos faide a scríobh, to write something longer, b'fhéidir go, you know, go ndéanfaidh mé rud éigin cosúil leis sin ar an laptop, ar an ríomhaire glúine ach bhain mé taitneamh as agus arís is aoibhinn liom, tá 'fhios ag gach duine a bhíonn ag éisteacht leis an bpodcraoladh seo le tamall, anybody who's, who listens to the podcast and has been listening for a while, beidh 'fhios agaibh, is aoibhinn liom rudaí analog agus a bheith ag déanamh rudaí gan scáileán, gan teicneolaíocht, gan an idirlíon, taitníonn rudaí cosúil leis sin go mór liom, a bheith ag léamh peann agus, bhuel, ní peann agus páipéar, ach le páipéar, ar, ar pháipéar ag léamh, a bheith ag scríobh le peann agus páipéar, a bheith ag dul amach ar shiúlóid gan an idirlíon a úsáid agus gan a bheith ag éisteacht le ceol agus b'fhéidir níl mé chomh maith ag déanamh na rudaí sin mar a cheapaim, maybe I'm not as good at doing those things that I do, 'cause cosúil le beagnach gach duine mo aois, tá. Tá andúil éigin agam I've some addiction chuig an idirlíon, you know, dá mbeadh mé chun stop a chur leis agus an idirlíon a fhágáil anois, ní bheadh mé in ann é a úsáid, cosúil le beagnach gach duine, you know, gach duine ag éisteacht leis an bpodchraoladh seo, tá sibh ag baint úsáid as an idirlíon agus b'fhéidir as an fón nó as an laptop chun éisteacht leis, faraor, níl muid ar an raidió fós, unfortunately we're not on the radio yet, lá éigin, b'fhéidir. If someone comes in with a good offer, má tá tairiscint maith ag duine éigin, fan go bhfeicfimid, we'll wait and see. Ach yeah, sin rud eile actually atá scríofa síos agam anseo, níos lú ama a chaitheamh ar an bhfón, to spend less time on the phone, agus déanaim liosta cosúil leis seo gach bliain, níl fhios agam an spriocanna iad ach just smaointe nó arís mar a dúirt mé, smaointe maidir le rudaí, b'fhéidir níos mó de seo a dhéanamh, níos lú de seo, I want to do more of this or less of this, ideas atá ann agus general ideas in áit ok, caithfidh mé X amount of seo a dhéanamh agus rudaí atá ann saghas measurable agus tangible, is maith liom just smaointe a chur amach ansin agus níos mó de seo a dhéanamh, níos mó de sin a dhéanamh, níos lú de seo. agus mar sin de and so on so sin rud eile níos lú ama a chaitheamh ar an bhfón ceapaim gach bliain is rud maith é sin agus arís ní chaithim an iomarca ama ar an bhfón ach i gcónaí níos lú agus níos lú ceapaim go bhfuil sé go maith tá mé ag iarraidh níos mó taistil a dhéanamh go áiteanna difriúla ach áiteanna áirithe agus actually tá trí saghas áit nó trí so go catagóirí d'áit so three kind of categories of places here an Iodáil mar a luaigh mé tá mé really ag cur isteach a lán a lán iarracht i mbliana putting in a lot of effort this year chun feabhas a chur ar mo chuid Iodáilise agus chun leibhéal maith a bheith agam b'fhéidir leibhéal B2 ag deireadh na bliana leis an Iodáilis nó B1 ar a laghad ach B2 ceapaim roimh deireadh na bliana. sin an sprioc atá agam leis agus just dul ansin agus just a bheith ag mothú compordach is cuma liom really faoi na leibhéalaí difriúla I don't really care about the different levels leis na teangacha agus uaireanta bíonn mic léinn ag cur cheist orm ó cén leibhéal Gaeilge atá agam nó cén leibhéal Gaeilge a bheadh agam tar éis b'fhéidir dhá bhliain eile ag déanamh staidéar ar an teanga what type of level in the language would I have in the European framework of languages in two years two more years of studying agus i gcónaí deirim is cuma you know an rud is tábhachtaí ná go bhfuil tú ag mothú níos compordaí leis an teanga agus go bhfuil tú níos muiníní ag labhairt sa teanga go bhfuil tú you know that you're more confident speaking the language and you're more comfortable speaking and listening to it and reading and writing it agus an rud céanna liomsa agus an Iodáilis just tá mé ag iarraidh i gcónaí gach lá beaganín feabhas a chur ar mo chuid Iodáilise. Sin an aidhm, an sprioc atá agam leis agus ag iarraidh dul go dtí an Iodáil cúpla uair i rith na bliana, b'fhéidir i mí Lúnasa mar bheidh sé chomh te anseo i Seville, it'll be so hot here in Seville, beidh orm fágáil, ní bheidh sé i bhfad níos cooler mar a déarfá san Iodáil, it won't be much cooler over there in Italy ach ní bheidh sé chomh te mar atá sé anseo ar aon nós, it won't be as hot as here at least. Agus mí Márta nó mí Aibreáin tá mé ag eagrú. turas ansin thart ar an am sin freisin. So, sin an plean, roughly, atá agam. Agus tá mé ag iarraidh níos mó taistil a dhéanamh taobh istigh den Spáinn. You know, ní thaitníonn sé liom really mórán dul go áit, bhuel, is maith liom dul go áit randamach. Is maith liom dul go Bucharest, mar shampla, nó áit éigin in oirthear na hEorpa, I like going somewhere random like somewhere like Bucharest or the east of Europe, whatever, b'fhéidir uair i rith na bliana. Ach de ghnáth, nuair a bhíonn mé ag taisteal, is maith liom dul áiteanna a bhfuil kind of aithne agam ar an áit nó an b'fhéidir atá an teanga agam cheana féin, places where I have the language, so is maith liom dul go Sasana ar feadh cúpla lá, is maith liom dul go hAlbain, is maith liom. a bheith ag taisteal ar ais in Éirinn agus sin rud eile actually tá mé ag iarraidh níos mó taistil a dhéanamh taobh istigh d'Éirinn i mbliana agus níos mó ama a chaitheamh in Éirinn i mbliana ach leis an Spáinn you know tá cuid an-mhór den Spáinn feicthe agam ach actually fós tá a lán áiteanna nach bhfuil feicthe agam agus is is deis iontach é it's a great opportunity chun dul mar tá 'fhios agam you know cén saghas cultúr atá ann sa Spáinn agus tá an teanga agam agus tá fhios agam nuair a théann mé go bialann an rud é gur bialann saghas you know fíorbhialann agus bialann authentic atá i gceist nó an saghas tourist trap atá i gceist mar tá you know tá neart taithí tá mé i mo chónaí anseo le ceithre bliana anois nó beagnach ceithre bliana I've been here for four years or almost four years now so Ceapaim go bhfuil deis iontach agam agus ba cheart dom é sin a úsáid agus dul go háiteanna nach bhfuil feicthe agam sa Spáinn. Níl Almería feicthe agam. Bheadh sé sin go hiontach i rith an tsamhraidh, that would be brilliant in the summer. Níl, cén áit eile? Níl Granada feicthe agam. Níl Alicante feicthe agam. Níl Zaragoza feicthe agam. Níl aon turas déanta agam go. Córdoba, agus tá sé sin sách cóngarach do Seville, I've never been to Córdoba and that's fairly close to Seville, so ag iarraidh níos mó taistil a dhéanamh taobh istigh den Spáinn agus freisin níos mó taistil in Éirinn, go háirithe go Tuaisceart Éireann, especially to Northern Ireland or the North of Ireland má tá tú ag iarraidh if you want, mar is mór an náire é domsa. an easpa áiteanna atá feicthe agam i mo thír féin the lack of places I've seen, it's a big embarrassment for me to be honest, the lack of places I've seen in my own country. Agus is Éireannach mé agus tá mé fíorbhródúil a bheith i m'Éireannach agus is aoibhinn liom mo thír agus gach rud mar sin agus an teanga ach, mar shampla, níl ach tráthnóna amháin caite agam i gCorcaigh i mo shaol ar fad my whole life, I've only spent one afternoon in Cork níl oíche amháin caite agam ansin Tá tá níos mó aithne curtha agam ar Bhaile Átha Cliath le cúpla bliain anuas agus bhí mé i mo chónaí i Luimneach um ar feadh dhá bhliain don ollscoil I was living in Limerick for two years for university and I've kind of got to know Dublin now more the last few years ach ní raibh mé riamh i mBéal Feirste, ní raibh mé i nDoire I was never in Derry or Belfast, ní raibh mé. sa Tor I was never in Newry, cén áit eile? Loch Garman, ní raibh mé riamh ansin, ní raibh mé riamh i gCill Chainnigh nó Ceatharlach, I was never in Kilkenny or Carlow, nó áiteanna cosúil leis sin, Newbridge agus Dundalk, Drogheda, ní raibh mé riamh sna áiteanna sin agus mothaím go dona faoi sin so listen, ní bheidh mé in ann dul go dtí na háiteanna sin ar fad. taobh istigh de bhliain amháin, I won't be able to go to all those places in one year, go háirithe agus mise anseo i mo chónaí sa Spáinn, especially as I'm here living in Spain, ach má tá mé chun níos mó ama a chaitheamh in Éirinn i mbliana, ba mhaith liom ní amháin níos mó ama a chaitheamh ar ais i nGaillimh, an áit gur as mé féin, the place where I'm from, ach freisin níos mó ama a chaitheamh thuas sa Tuaisceart agus aithne a chur ar áiteanna cosúil le Béal Feirste agus Doire agus, ceapaim, níos mó rudaí a fhoghlaim faoi stair na hÉireann, to learn more about Irish history. You know, ceapaim go bhfuil, níl mórán ar eolas agam faoin Gorta Mór, I don't know much about the famine. Ach seachas é sin, gach rud ó Éirí Amach na Cásca, from the Easter Rising, go dtí. well, really, an céad sin ar fad, nó an aois sin ar fad, that whole century. Ceapaim go bhfuil a lán rudaí ar eolas agam agus tá, yeah, fuair mé oideachas maith ar an scoil ar rudaí a tharla sa Phoblacht ar aon nós, so rudaí cosúil le Cumann na nGael, Dev, The Emergency, Michael Collins, Seán Lemass agus mar sin de, na referendums, na reifrinn ansin le haghaidh abortion agus rudaí difriúla sna hochtoidí agus divorce, colscaradh sna nóchaidí. But b'fhéidir le Tuaisceart na hÉireann agus go háirithe, ar ndóigh, na trioblóidí agus the Border Commission agus rudaí difriúla cosúil leis sin, different things in relation to that, níl mórán ar eolas agam really agus arís is mór an náire é domsa nach bhfuil mórán ar eolas agam faoi faoin oileán mar mar oileán iomlán in áit just Poblacht na hÉireann. So sin rud a bhfuil mé ag iarraidh déanamh i mbliana, am a chaitheamh i dTuaisceart Éireann agus chomh maith leis sin a bheith yeah níos clued up is dócha, more clued up ar stair na hÉireann go háirithe na Trioblóidí agus rudaí a tharla you know stop na Trioblóidí i 1998. agus rugadh sa bhliain 2000 mé féin I was born in the year two thousand so níl sé i bhfad ó shin ar chor ar bith agus is duine sách óg mé féin I'm a fairly young person so gan dabht tá mé ag iarraidh yeah níos mó a fhoghlaim faoi sin agus mar a dúirt mé níos mó scríobh is cuimhin liom nuair a bhí mé ag déanamh staidéar ar an iriseoireacht ag an am sin plean a bhí agam nó bhí mé ag smaoineamh a bheith i m'iriseoir nó b'fhéidir i mo thráchtóir eh, spórt. sa todhchaí, I wanted to be a journalist or a sports journalist or a sports commentator sa todhchaí. Bhí sé greannmhar actually aréir bhí mé ag féachaint ar an seó Tommy Tiernan, I was watching the Tommy Tiernan show a tháinig amach ar an Aoine seo caite agus bhí George Hamilton ar an seó agus beidh aithne ag an gcuid is mó agaibh ar George Hamilton, cinnte na soccer fans beidh aithne agaibh ar aon nós ar George mar bhí seisean mar an príomh Tráchtóir ar RTÉ, RTÉ Sport, leis an sacar, le le spóirt eile ach go háirithe leis an sacar ar feadh blianta, ceapaim. Thosaigh sé b'fhéidir i naoi déag, naoi déag ochtó agus ansin Italia ninety agus USA ninety four agus gach cluiche really le le hÉirinn agus Éire ag imirt in aghaidh aon foireann eile. ar an leibhéal idirnáisiúnta, on the international level, bhí seisean mar an tráchtóir go dtí 2020, 2021 b'fhéidir, thart ar Covid agus ansin stop sé le RTÉ, bhuel dúirt RTÉ nach raibh an rogha aige, RTÉ said he didn't have a choice, go raibh air stopadh agus anois tá sé ag obair le Premier Sports ach bhí sé suimiúil ag éisteacht leis agus bhí mé ag smaoineamh you know an scéal atá aige Seans maith muna raibh mé ag obair anois mar mar mhúinteoir Ghaeilge agus content creator ag déanamh rudaí as Gaeilge, seans maith go mbeadh saol agamsa cosúil leis an saol a bhí aige, that I'd have a life, a good chance, I think, I'd have a life. kind of similar to the life that he had agus go mbeadh scéal b'fhéidir sách cosúil leis an scéal atá aige, go mbeadh an scéal sin agam you know ag ag dul timpeall na háite b'fhéidir ag scríobh nó ag labhairt faoin spórt agus cinnte go mbeadh podchraoladh agam freisin cosúil leis an gceann seo ach seans maith go mbeadh sé i mBéarla agus bheadh mé ag labhairt faoi spóirt difriúil, níl 's 'am, I don't know. Ach tá sé suimiúil chun smaoineamh faoi na sliding doors sin. Ach is aoibhinn liom an seó Tommy Tiernan. Bhí an agallamh le George Hamilton go hiontach. Tá mé díreach tar éis a leabhar a chríochnú, I'm just after finishing his book actually, George Hamilton's book, that is. Ní cheapaim go bhfuil leabhar ag Tommy Tiernan. Ach bheadh leabhar Tommy Tiernan go hiontach más rud é go ndéanann sé ceann lá éigin, if he does do one one day. Agus yeah, tá scéalta iontach ag George Hamilton. Is aoibhinn liom, ceapaim, Caithfidh George Hamilton a bheith mar cheann de na daoine a bhfuil like universally loved in Éirinn. B'fhéidir ní le gach duine ach ceapaim má má tá meas ag gach duine agus tá dearcadh maith ag gach duine ort nó má tá dearcadh maith ag 90% den daonra ort, if like ninety percent of the population have a good view or a good attitude towards you, ceapaim, is féidir leat a rá go bhfuil tú universally loved, mar a déarfá i mBéarla, as you would say in English. Agus gan dabht, sin an scéal le George Hamilton agus ceapaim go bhfuil a lán meas ag a lán daoine air in Éirinn agus. you know an méid sin cuimhní, cuimhní deasa agus cuimhní brónacha freisin cosúil le Thierry Henry agus Two Thousand and Nine, Dhá Mhíle 's a Naoi, an an Handball agus mar sin de agus a lán laethantaí eile em ina raibh b'fhéidir droch torthaí ag Éirinn agus bhí disappointments ag foireann na hÉireann fós bhí seisean i gcónaí ann mar saghas constant voice agus guth leanúnach i rith na tréimhsí sin. Agus, yeah, tá an seó sin iontach freisin. Bhí mé ag éisteacht le, leis an agallamh a rinne Tommy le Pete Doherty, Pete Doherty an, an t-amhránaí ó na Libertines agus freisin tá neart solo stuff déanta aige agus wow, tá scéal iontach, scéal saghas tragóideach freisin ag Pete Doherty ach is dócha níl sé chomh tragóideach anois, it's not as tragic now mar gheall go bhfuil sé. Ceapaim go bhfuil sé sober nó go bhfuil sé in áit i bhfad níos fearr ná an áit a raibh sé blianta ó shin ach yeah agallamh fíorchumhachtach, a very powerful interview agus freisin rinne sé amhrán le haghaidh Tommy, he did a, or performed a song for Tommy, chas sé amhrán amháin, amhrán nua atá aige agus. Yeah, an interesting character agus carachtar casta is dócha, kind of complex character atá i Pete Doherty ach bhain mé sárthaitneamh a bheith ag éisteacht leis agus a bheith ag éisteacht lena scéal agus you know na deacrachtaí a bhí aige agus b'fhéidir atá fós aige ach sin ceart go leor, uaireanta tá deacrachtaí agat sa saol agus uaireanta déanann daoine botúin ach you know ní féidir leat ach just leanúint ar aghaidh agus iarracht a dhéanamh chun chun déanamh níos fearr sa todhchaí you can only keep on going and make an effort to do better in the future agus le cúnamh Dé lá éigin beidh beidh gach rud ceart go leor arís hopefully one day everything will be good or okay at least again agus beidh tú in ann féachaint siar ar an saol agus yeah. é a thuiscint, ar aon nós. B'fhéidir, ní bheidh tú sásta leis ach beidh tú in ann é a thuiscint agus to make sense of it, you know, ciall a dhéanamh as. So yeah, sin é really don seachtain seo, guys. Bhí mé just ag iarraidh labhairt beagainín faoi 2025, na spriocanna difriúla atá agam agus mo smaointe Tá neart rudaí eile scríofa síos agam anseo. Tá mé ag iarraidh, tá mé ag iarraidh an oifig a retrofit is dócha, b'fhéidir a, ní sin an focal is fearr air ach tá mé ag iarraidh yeah cúpla rud nua a chur isteach san oifig seo ionas go mbeidh an content níos fearr daoibh, b'fhéidir mic nua, camera nua, cúpla solas freisin ionas go mbeidh sé cosúil le stiúideo ceart, so that'll be like a proper studio ach píosa le píosa you know le gach rud anseo tá.

Beidh Gaeilge Weekly ag teacht amach gach seachtain really i rith na bliana seachas b'fhéidir sos beag i rith an tsamhraidh, there might be a small break for two or three weeks during the summer nuair atá mé ar mo laethanta saoire ach seachas é sin beidh Gaeilge Weekly ag teacht amach le trí leagan gach seachtain, gnáthleagan, leagan níos simplí cosúil leis an gceann seo, agus leagan dátheangach, a bilingual version, le gach rud ráite i mBéarla agus as Gaeilge ag a ceathair a chlog, am na hÉireann, ar an gCéadaoin. Gach.